Críochnaíonn an oíche níos tapúla ná mar a cheapann tú. I gcábán beag adhmaid tá duine éigin dúiseacht. Luíonn sé gan choraíocht ag féachaint ar an uasteorainn dorcha. Agus gach anáil bíonn pian ann. In aice leis tá duine éigin ina shuí ag éisteacht, gan a fhios aige cad atá le déanamh, gan áit le dul, gan duine le glaoch. Ní thiocfaidh aon chabhair, níl aon dochtúir ann a scrúdóidh, a forordóidh rud éigin agus a déarfaidh go mbeidh sé go breá. Níl ann ach tost, eagla agus dóchas go rachaidh sé thar maoil ar maidin. Sin mar a bhí an saol laethúil ar feadh na gcéadta bliain. Mar nuair a smaoinímid ar leigheas sa mheánaois, is minic a shamhlaímid daoine oilte, leabhair na chéad iarrachtaí chun an corp daonna a thuiscint. Agus tá sé sin fíor, ach amháin i gcathracha móra, áit a raibh eolas ag tosú go mall. Áit a raibh duine éigin ag scríobh taithí, ag iarraidh conclúidí a bhaint amach, uaireanta ag déanamh botún, ach fós ag dul ar aghaidh. Ar an tuath bhí saol go hiomlán difriúil ann. Anseo ní raibh leabhair, ní raibh eolaíocht. Ní raibh aon duine a raibh a fhios aige i ndáiríre cad a bhí á dhéanamh aige. Bhí an talamh, obair agus an corp a thosaigh ag diúltú géilleadh níos luaithe nó níos déanaí. Bhí daoine tinn, gortaithe, briste cnámha. D'fhulaing siad pian nach raibh siad in ann a ainmniú, ach fós bhí orthu maireachtáil, bhí orthu obair, bhí orthu maireachtáil. Sa scannán seo taispeánfaidh mé duit conas a bhí an cóireáil i sráidbhaile meánaoiseach i ndáiríre. Ní an ceann ó leabhair agus ollscoileanna, ach an ceann fíor, laethiúil, crua, go minic forránach agus lán de bhotúin. Feicfidh tú cad a rinneadh nuair a thosaigh sé ag gortú. Cé a chabhraigh nuair a tharla timpiste. Conas a bhí luibheanna, nósanna imeachta, máinliachtaí agus modhanna a bhfuil sé deacair anois cóireáil a thabhairt orthu. Agus tuigfidh tú rud amháin, nach raibh sláinte sa domhan sin Rud soiléir. Bhí sé ina só. Agus más maith leat a leithéid de scéalta agus más mian leat níos mó ábhar faoi shaol fíor sa mheánaois, fág síntiús anois, ionas nach gcaillfidh tú ábhar atá le teacht. Tosaímid. Caibidil 1. Saol in ainneoin pian. Níor thosaigh an pian go tobann. Ní raibh aon nóiméad amháin nuair a dúirt duine éigin leis féin, Anois tá mé tinn. Tháinig sé go mall. Ar dtúis, míchompord éadrom, pian éigin sa chúl, tarraingt sa ghlúin, mothú aisteach sa bholg. Rud éigin a chuirfeadh stad ar dhuine ar feadh nóiméid anois. B'fhéidir go rachadh sé chuig an dochtúir. B'fhéidir go spreagfadh sé scíth a ligean. Ach ansin ní raibh aon tábhacht leis mar níor stad an saol ar an tuaith de bharr pian. D'éirigh an duine suas ar maidin mar is gnách. Chuaigh sé ag obair, is cuma an raibh a chorp ar fad ag gortú, nó ach cuid amháin de. Níor fhan an talamh, níor fhan na hainmhithe. Bhí an lá oibre mar an gcéanna, is cuma cén riocht a bhí ar an duine. Bhí an pian ina rud gnách, gné leanúnach den saol. Bhí an cúl ag gortú ó adhmad a d'iompar, ó obair sa pháirc, ó lúbadh céad uair sa lá. Bhí na lámha gortaithe, scáinte, garbh, na cosa tuirseach, pianmhar, uaireanta ata. Chomh maith leis sin bhí galar ann nach dtuigfeadh aon duine. Paraisítí sa bholg. Fiabhras a tháinig agus a d'imigh. Casacht a d'fhéadfadh maireachtáil seachtainí. Ach chomh fada agus a bhí an duine in ann seasamh, siúl, obair, Níor athraigh aon rud. Ní raibh rud ar bith cosúil le cóireáil réamhchoscach. Ní raibh cosc, ní raibh scíth ar mhaithe le sláinte. Ní raibh ach aon cheist amháin. An bhfuil tú fós in ann obair? Más ea, ansin, oibríonn tú. Uaireanta bhí duine éigin ag siúl le pian fiacal ar feadh míonna, a scaipfeadh ar fud an duine ar fad. Uaireanta bhí créacht ag duine éigin nach raibh ag leigheas, ach bhí sé clúdaithe. Neamhaird. Fágtha. Mar go leigheasfadh sé ar aon nós. Uaireanta bhraith duine éigin go raibh rud éigin cearr istigh, ach ní raibh siad in ann é a ainmniú. Agus is lú fós é a leigheas. Bhí an corp ag meath go mall, agus ní dúirt aon duine stad mar bhí praghas ar stad. Mura n-oibrigh tú, níor thuill tú. Mura n-oibrigh tú, ní raibh rud ar bith le hithe agat. Mura n-oibrigh tú, rinneadh ualach díot. Agus i saol ina raibh gach duine ag troid ar son marthanais, bhí a bheith ina ualach rud éigin a raibh eagla ar dhaoine air chomh mór leis an ngalar féin. Dá bhrí sin, rinne siad neamhaird ar na hairíonna chomh fada agus a d'fhéadfaidís go dtí an pointe nach raibh sé indéanta a thuilleadh ligean orm go raibh gach rud ceart go leor, nuair a dhiúltaigh an corp géilleadh, nuair nach raibh an duine in ann éirí as an leaba, nuair a bhí an pian chomh láidir sin go dtóg sé an anáil, nuair a rinne an fiabhras an domhan a Bhiork, ansin amháin a thosaigh an cóireáil. Ach go minic bhí sé ródhéanach, mar níor thug galar an domhain sin an dara seans. D'fhéadfadh ionfhabhtuithe beaga a bheith ina rud marfach. D'fhéadfadh créacht simplí a bheith ina chúis le hionfhabhtú a scaipfeadh go mall ar fud an choirp. D'fhéadfadh fiacail a bhí ag gortú ar feadh seachtainí a bheith ina tús ar rud éigin i bhfad níos measa. Fuair daoine bás go hóg, go minic go tobann, go minic gan tuiscint a fháil ar cad a tharla i ndáiríre. Agus ní toisc go raibh siad níos laige, ach toisc go raibh siad ina gcónaí i ndomhan nach raibh sláinte mar rud a d'fhéadfaí aire a thabhairt dó. Bhí sé rud éigin a bhí agat, nó a chaill tú gan rabhadh. Caibidil 2. Ní raibh aon otharcharr ann. Bhí sé go leor ar feadh nóiméad amháin. Aon tuisle ar an talamh fliuch. Aon bhuille olc le tua. Aon chos mhícheart ar pháirc mhíchothrom. Agus go tobann, athraigh gach rud. An duine a bhí ag obair díreach roimhe seo, Anois bhí sé ina luí ar an talamh, níor éirigh sé, níor labhair sé, nó labhair sé, ach le pian nach bhféadfaí a cheilt. Agus ansin thosaigh an chaos. Ní raibh aon phlean ann, ní raibh aon nósanna imeachta ann, Ní raibh aon duine a raibh a fhios aige go díreach cad atá le déanamh. Ba iad na daoine ba ghaire i gcónaí na chéad daoine. Comharsana, teaghlach, duine éigin a bhí díreach in aice láimhe. Ghlaoigh duine éigin, rith duine éigin, rinne duine éigin iarracht an chréacht a ardú, gan a fhios aige an gcabharfadh sé sin nó an ndéanfadh sé an scéal níos measa. Tharla gach rud go tapa, go néarógach, gan cinnteacht. Má bhí duine éigin ag fuiliú, rinneadh iarracht é a stopadh leis an méid a bhí ar lámh, píosa fabraice, léine, éadach, a bhí díreach roimhe seo ag fónamh do rud éigin go hiomlán difriúil. Brúdh an chréacht, filleadh é, uaireanta doirteadh rud éigin ar a raibh sé i gceist cabhrú leis. Ní i gcónaí glan ní i gcónaí sábháilte. Má bhris duine éigin cos nó lámh, rinneadh iarracht é a ardú. Uaireanta go réidh, uaireanta go hiomlán. Ní raibh eolas ann ar conas créacht a iompar, conas é a chur, conas an gortú a dhéanamh níos measa, ní raibh ach rud amháin tábhachtach, é a bhaint den áit timpiste. Tugadh é chuig an gcábán, ar lámha, ar leapacha sealadacha, ar dhoras dícheangailte. Má bhí an staid an-tromchúiseach, cuireadh é ar leapacha, ar tuí, ar aon rud a bhí ar fáil. Agus ansin tháinig an tost. mar gur imigh an chéad chaos agus thosaigh an gan chabhair. Cad atá le déanamh anois? Má bhí bean níos sine sa shráidbhaile a raibh a fhios aici, cuireadh glaoch uirthi. Má bhí duine éigin a bhí feicthe aici cás den chineál céanna roimhe seo, d'fhiafraigh siad de. Má bhí sagart ann, D'iarr siad air cabhrú, paidir, rud ar bith. Ach go minic ní raibh aon duine ann, ní raibh ach an teaghlach fágtha. D'fhéach siad ar an gcréacht, d'éist siad lena análú. D'fhéach siad an raibh sé ag gluaiseacht, an raibh sé ag freagairt. Rinne siad iarracht an rud a bhí loighciúil a dhéanamh. Chuir siad cóiriú ar na créacht. Thug siad uisce, uaireannta alcól, uaireannta luibheanna, uaireannta chabhraigh siad, uaireannta níor chabhraigh siad. má bhí duine éigin óg, d'fhéadfaí é a iompar níos faide ar charr, go mall, trí bhóithre míchothroma, chuig sráidbhaile eile, chuig cathair, chuig duine a raibh níos mó eolas aige. Ach ní raibh sé sin do gach duine. Bhí neart ag teastáil chun an t-iompar a mhaireachtáil. bhí am ag teastáil agus bhí cúis ag teastáil ionas go mbeadh duine ar bith ag iarraidh an iarracht sin a dhéanamh. D'fhan an cuid is mó de na daoine san áit a raibh siad tite, ina sráidbhaile, ina cábán, i measc a muintir le dóchas go raibh sé sin go leor. mar nach raibh cabhair ag teacht sa domhan sin. Bhí ort é a chruthú tú féin. Caibidil 3. Luibheanna, potions, decoctions agus meascán aisteach. Nuair nach leor na chéad iarrachtaí cabhrach, nuair a bhí an créacht cóirithe, an corp cortha, agus níor imigh an pian, thosaigh rud éigin a dtugtar cóireáil air. Ní raibh cógaisí ann, ní raibh cógaisí ann sa chiall nua-aimseartha, ní raibh cinnteacht ann fiú go gcabhairfeadh an rud a bhí ar tí a thabhairt ar chor ar bith. Ach bhí an nádúr ann. agus bhí cuimhne ann. Cuimhne daoine a bhí ina gcónaí roimhe seo. Cuimhne a cuireadh ar aghaidh ó bhéal go béal, ó mháthair go hiníon, ó sheanathair go garmhac, gan leabhar, gan taifid, gan cinnteacht, ach taithí aitheanta le blianta. I ngach sráidbhaile bhí duine éigin a raibh a fhios aige. Go hiondúil bean níos sine. Ciúin, beagán ar leataobh, ach meas. Duine a raibh a fhios aige cad iad na plandaí a bhailiú, cathain a bhailiú iad, agus conas iad a ullmhú. Níor tugadh eolaíocht ar seo. bhí sé rud éigin idir eolas agus creideamh. Bailíodh luibheanna ó pháirceanna, ó fhoraoisí, ó mhóna. Plandaí a d'fhás in aice le daoine i gcónaí. Camomile chun suaimhneas a dhéanamh. Sage don scornach. Nettle chun an corp a ghlanadh. Wort Naomh Eoin a raibh sé i gceist faoiseamh agus suaimhneas a thabhairt. D'oibrigh cuid acu i ndáirire, ach ní raibh a fhios ag aon duine cén fáth. Rinneadh iad a ghrúdú in uisce. Rinneadh gaile díobh, a raibh blas searbh earthy orthu, uaireanta beagnach do-ólta. Tugadh iad do na daoine tinn, ag creidiúint go gcabhairfidís, go ndéanfadh rud éigin sna plandaí seo deisiú ar an rud a stop ag obair sa chorp Ach níor chríochnaigh sé leis na luibheanna amháin Mar dá mhéad a bhí an galar tromchúiseach, ba chasta a bhí an cóireáil. Cuireadh rudaí leis na meascáin a bhfuil cuma dothuigthe orthu anois. Saill ainmhithe, fuil, luaith, iarmhar bia, alcól, aon rud a d'fhéadfadh éinne ar bith a bheith aici. Rinne uachtar a chuimilt isteach sa chraiceann, comhbhrúití a cuireadh ar na créachtaí, decoctions a cuireadh ar dhaoine a ól, fiú má bhí an corp ag cur i gcoinne. Uaireanta chabhraigh sé mar go raibh gníomhaíocht frith-athlastach, suaimhneach, téamh ag cuid de na plandaí seo i ndáiríre. Ach go minic níor chabhraigh sé ar chor ar bith, nó níor chabhraigh sé ach ar feadh nóiméad, mar ní raibh aon duine ag tuiscint cad a bhí á leigheas i ndáiríre. Ní raibh dáileadh ann. Ní raibh cinnteacht ann ní raibh rialú ann. D'fhéadfadh duine amháin rud éigin a fháil a chabhraigh leis, duine eile an rud céanna go díreach. Agus tháinig a riocht in olcas. Agus fós féin, d'fhill daoine ar na modhanna seo, mar ní raibh aon rud eile acu. Bhí na draoite, na luibheolaithe, na sásaidí níos mó ná díreach daoine a raibh a fhios acu faoi luibh. Nuair a tháinig deireadh le gach rud, tháinig nóiméad ciúnais. Bhreathnaigh gach duine chun a fheiceáil an raibh an duine ag análú. ag freagairt nó fós beo. Bhí an créacht fillte leis an méid a bhí ar fáil, le héadach, le píosaí fabraice, uaireanta sáithithe le rud éigin a bhí ceaptha cabhrú. Ní raibh aon shnáithiú créachta mar a thuigimid é inniu. Ní raibh aon choinníollacha steiriúla. Ní raibh aon chosaint i gcoinne an méid a d'fhéadfadh dul isteach. Agus díreach ansin thosaigh rud éigin níos contúirtí fós. Ionfhabhtú. An créacht a bhí ceaptha a leigheas, thosaigh sé ag breathnú níos measa agus níos measa. Tháinig at. fiabhras. D'fhill an pian le fórsa dúbailte. Níor thuig aon duine cé'n fáth a raibh sé seo ag tarlú. Ba chosúil go ndearnadh gach rud. Agus fós féin bhí an comhlacht ag tosú ag cailleadh an chatha. Uaireanta, áfach, d'éirigh leis. Bhí an comhlacht in ann é féin a chosaint, dhún an créacht, agus mhair an duine. Ach bhí sé i gcónaí ina riosca, riosca ollmhór. Sin é an fáth nach ndearnadh cinntí den sórt sin ach nuair nach raibh aon rogha eile ann i ndáiríre. Nuair a bhí a fhios ag gach duine mura ndéanfaí aon rud, go dtiocfadh deireadh leis an rud go léir go dona ar aon nós. Ní raibh an gearradh ina leigheas, bhí sé ina iarracht dheireannach chun maireachtáil. Caibidil 5. Galar Fiacla. Bhí pian ann a d'fhéadfadh duine a scriosadh ón taobh istigh. Dofheicthe ar an gcéad amharc. ach i láthair i gcónaí, ag bualadh, ag fás le gach uair an chloig. Pian fiacla. Thosaigh sé go neamhchiontach. Beagán greamaitheach agus tú ag ithe ná mothú aisteach le huisce fuar. Rud éigin a d'fhéadfaí a neamhaird. Rud éigin a bhí cosúil le sealadach. ach is annamh a bhí sé sealadach. Le himeacht ama tháinig an pian níos láidre. Scaipeadh sé ar fud an ghiall, radiating chuig an gcluas, chuig an gceann. Uaireanta rinne sé dodhéanta do dhuine codladh ar feadh go leor oícheanta. Ní raibh taos fiacla ann, Ní raibh scuaba fiacla ann, mar a thuigimid iad inniu. Bhí sláinteachas béil, teoranta do mhodhanna simplí nach raibh cabhrach i gcónaí. D'fhan iarmhar bia idir na fiacla. Rinne baictéir a gcuid féin, cé nach raibh a fhios ag aon duine go raibh siad ann ar chor ar bith. Bhí na fiacla ag lobhadh go mall.

ach sealadach amháin, mar má bhí an fiacal an-tinn, d'fhill an phian agus d'fhill sé níos láidre. Tharla sé go raibh daoine ag siúl leis an bpian sin ar feadh seachtainí. Rinne siad iarracht oibriú, labhairt, ithe, cé go raibh gach gluaiseacht den ghiall ina fhulaingt. Ach sa deireadh tháinig an nóiméad nuair nach raibh sé indéanta a iompar a thuilleadh. Agus ansin rinneadh an cinneadh. Caithfidh sé a bheith bainte. Ní raibh fiaclóir ann, ní raibh cathaoir ann, uirlisí a bhí oiriúnach don chuspóir seo. Bhí duine éigin ann a raibh a fhios aige conas a bhaint. Go minic an duine céanna a bhí tar éis a dhearg roimhe seo, a shocraigh cnámha. Rinne sé gach rud a theastaigh neart agus misneach. Chuaigh an duine síos nó coinníodh é. Ghlac duine éigin leis an bhfiacail leis an uirlis, nach raibh i gcónaí don chuspóir seo, agus thosaigh sé ag tarraingt. Ní raibh ainéistéise, ní raibh aon chruinneas. Ní raibh ach rud amháin tábhachtach go dtiocfadh an fiacail amach. Bhí an pian láithreach géar ag dul tríd. Uaireanta tháinig an fiacail amach go tapa. Uaireanta bhris sé taobh istigh ag fágáil blúire a d'fhág fadhbanna níos mó fós. Bhí fuil rud ar bith gnách mar a bhí an scread. Tar éis gach rud d'fhan créacht, oscailte, íogair, nochta do gach rud a tháinig isteach sa bhéal. Bhí sé clúdaithe le rud ar bith a bhí ar fáil. Alcól, luibheanna, uisce, rud ar bith a bhí ceaptha a ghlanadh. Uaireanta chabhraigh sé, ach uaireanta thosaigh rud éigin i bhfad níos measa. Ionfhabhtú. at neachtú, pian a, in ionad a mhaolú, tháinig níos láidre fós. Fadhbanna le hithe, le labhairt, le hanálú. D'fhéadfadh fiacail amháin a bheith ina chúis le bás agus ní raibh sé seo annamh. Sin é an fáth go raibh eagla ar dhaoine roimh an pian seo. Ní hamháin mar gheall ar a dhéine, ach mar gheall ar a raibh i gceist leis. Mar sa domhan nach raibh réitigh shimplí ann, d'fhéadfadh fiú fadhb bheag deireadh a chur go dona. Caibidil 6. Fuil a Bhaint agus Líocháin Bhí modh amháin a bhí cosúil le loighciúil, simplí, intuigthe do dhaoine, a chreidtí ar feadh na nglúine, agus a úsáidtear le haghaidh beagnach gach rud. Fuil a bhaint ní toisc go bhfaca duine ar bith baictéir, nó go dtuigfeadh sé galar. Ach toisc go gcreidtí go raibh rud éigin ag dul mícheart sa chorp agus go raibh gá é a bhaint. Bhí fuil níos mó ná díreach sreabhán. Creidtear gurbh é an ábhar a bhí ann go bhféadfadh sé a bheith olc, millte, go ndearna a iomarcaíocht dochar. Agus os rud é go ndearna rud éigin dochar, bhí gá é a fháil réidh leis. Sin é an fáth nuair a bhí duine tinn, nuair a bhí fiabhras orthu, nuair a bhí siad lag, nó nuair a bhí aon comharthaí ann a bhí deacair a mhíniú, gur cuireadh ceann de na modhanna cóireála is coitianta i bhfeidhm. Gearradh an craiceann, ní go domhain ach go leor cun go dtosódh an fhuil ag sileadh. Uaireanta rinneadh é in áiteanna ar leith, uaireanta nuair a bhí sé is éasca. Breathnaíodh ar an fhuil ag sileadh, d'fhan go dtí go raibh an méid a bhí ag teastáil. Ní raibh aon chainneachtaí cruinne, ní raibh aon rialú. Bhí an creideamh ann gur mó an rud olc a d'éirigh leis a bhaint, is amhlaidh ba fhearr. Bhí an duine lag. Uaireanta tháinig dorchadas os a chomhair. Uaireanta chaill sé a mhothú. Ach níor stop sé an próiseas, mar gur minic a glacadh leis an laige seo mar chomhartha go raibh an cóireáil ag obair. go raibh an Comhlucht ag tabhairt amach an rud olc. Bhí líocháin níos coitianta fós, creatúir bheaga neamhshoiléir a cuireadh ar an craiceann. Chuir siad iad féin suas. Thosaigh siad ag ól fola. Go mall, gan deifir. Ní raibh pian ann mar a bhí leis an ngearradh. níos mó cosúil le mothú aisteach tarraingte, beagán súcháin. Breathnaíodh ar an líochán ag fás, ag líonadh, ag éirí trom agus ag titim amach. Agus sa seo chonaic siad éifeacht na cóireála. Minic cuireadh roinnt acu ar na lámha. ar na cosa, uaireanta in aice leis an áit a raibh sé ag dul i bpian, down, agus ansin b'in agat. An fhadhb ná nach raibh a fhios ag aon duine cathain stopadh. Ní raibh aon éolas ar an méid fola a d'fhéadfaí a chailleadh. Ní raibh aon tuiscint ar an méid a theastaigh ón gcolainn. Sin é an fáth gur tharla sé go raibh duine a bhí lag cheana féin leis an ngalar níos mó fós lagaithe ag an gcóireáil féin. In ionad filleadh ar neart, chaill sé iad níos tapúla. In ionad sláinte a fháil, tháinig sé níos gaire don teorainn nach bhféadfaí a thrasnú ar ais. Agus fós féin leanadh an modh seo. Mar uaireanta bhí sé cosúil go raibh sé ag cabhrú i ndáirire. Má bhí fiabhras ar dhuine, agus tar éis fuil a bhaint, mhothaigh sé níos fearr ar feadh tamaill, glacadh leis sin mar fhianaise. Má tháinig an pian chun deiridh ar feadh tamaill, bhí sé sin go leor. Ní fhaca aon duine an pictiúr iomlán. Ní fhaca siad an méid a tharla ina dhiaidh sin. Mar nach raibh an leigheas sa domhan sin bunaithe ar thuiscint. Bhí sé bunaithe ar an éifeacht gearr a bhreathnú agus creidiúint go raibh sé sin go leor. Agus bhí fuil a bhaint ar cheann de na rudaí a bhí cosúil le ciall. Fiú má rinne sé an cás níos measa go minic. Caibidil 7. Cnámha briste a shocrú. Ní raibh briste ach pian. Bhí sé ina stad tobann den saol. Nóiméad amháin titim amháin, buille amháin mícheart agus chaill an duine an cumas oibre. Ní raibh an cos ag coinneáil, bhí an lámh ag crochadh go neamhghníomhach. Gach gluaiseacht ba chúis le pian a bhí deacair a chur síos agus bhí sé soiléir láithreach nach rachadh sé as féin. Bhí an cnámh aistrithe, socraithe, go neamhghnácha, uaireanta le feiceáil faoin gcraiceann. Chonaic gach duine go raibh rud éigin mícheart agus go raibh gá iarracht a dhéanamh é a dheisiú. Ach conas? Ní raibh pictiúr ann Ní raibh aon eolas ar an gcaoi a raibh an briste istigh. Ní raibh ach an méid a bhí le feiceáil ón taobh amuigh, agus an méid a rinne duine éigin iarracht a dhéanamh tráth. Bhailigh daoine, mar a bhí i gcásanna tromchúiseacha eile. Bhí ar dhuine a choinneáil, bhí ar dhuine iarracht a dhéanamh an ghéag a shocrú. Bhí a fhios ag an nduine cad a bhí ag fanacht leis, agus go minic bhí an nóiméad sin féin scanrúil, mar ní socrú cnámh rud amháin. Bhí gá é a bhogadh. Bhí gá é a chur ina áit. Gan ainestéise gan ullmhú, díreach le fórsa. Ghlac siad leis an lámh nó an chos agus thosaigh siad ag tarraingt. Go mall nó go tobann, ag brath ar cé a rinne é agus cé chomh cinnte agus a bhí siad faoina ngníomhartha. Bhí an phian láithreach, láidir, domhain, mar a bheadh rud éigin ag réabadh istigh. Uaireanta chuala tú fuaim thréith, an nóiméad nuair a tháinig an cnámh ar ais ina áit, nó díreach aistrithe, agus ní raibh aon duine cinnte an raibh sé rathúil. Ní raibh aon bhealach chun é a sheiceáil. Tar éis gach rud bhí an ghéag. Rinneadh é a shocrú leis an méid a bhí ar fáil. Le píosaí adhmaid, brainsí, dioscaí. Rinneadh iad a fhilleadh le fabraic, le héadach, le rud ar bith a d'fhéadfadh gach rud a choinneáil ina seasamh. Rinneadh splints sealadacha. Fágadh an duine leis an dóchas go ndéanfadh an corp an chuid eile, mar gurbh é sin an t-aon rud a d'fhéadfaidís a dhéanamh. Ní raibh athshlánú ann Ní raibh aon rialú. Ní raibh aon duine a sheiceálfadh tar éis cúpla lá an raibh gach rud ag cneasú i gceart. Ní raibh ach ag fanacht, laethanta, seachtainí, uaireanta míonna. Ag luí, ag gluaiseacht teoranta, pian a athraigh go mall. Uaireanta laghdaigh sé, uaireanta d'fhill sé. Má chuaigh gach rud go maith, rinneadh an cnámh a fhás. B'fhéidir nach raibh sé foirfe. B'fhéidir go raibh sé claon. Ach go leor chun go bhféadfadh an duine siúl, obair, maireachtáil arís. Ach má chuaigh rud éigin mícheart, rinneadh an cnámh a fhás go mícheart. Fágadh an ghéag díchumtha. Gluaiseacht teoranta. Níor imigh an pian go dtí deireadh an tsaoil. Agus uaireanta tharla rud éigin níos measa. Ionfhabhtú. go háirithe má bhí an briste oscailte. Má bhí an craiceann briste agus an créacht nochta do salachar, cré, gach rud a bhí thart. Ansin ní raibh an fhadhb ach briste. Bhí sé ina chath ar son an tsaoil. agus arís bhí gach rud ag brath ar an ádh. Mar sa domhan gan eolas, gan uirlisí, gan an cumas a sheiceáil cad a bhí ag tarlú istigh. D'fhéadfadh fiú rud chomh simplí le cnámh briste an saol ar fad a athrú. nó é a chríochnú. Caibidil 8. Pátrún. Bhí nóiméad ann nuair a tháinig deireadh le gach rud a bhféadfaí a dhéanamh le lámha. Nuair nach raibh luibheanna ag obair, ní raibh créachtaí ag cneasú, agus bhí an cholainn ag éirí níos laige le gach lá, thosaigh daoine ag breathnú níos faide. Mar mura bhféadfaí cabhrú leis an duine, b'fhéidir go gcabhródh rud éigin níos mó. Bhí creideamh i ngach cuid den saol. San obair, san ithe, sna cinntí laethúla. Ach le galar, tháinig sé chun bheith. Nuair a bhí duine ag fulaingt, nuair a bhí an pian ró-láidir le neamhaird a dhéanamh air, tugadh alcól dó. Ní toisc go dtuigfidís a éifeacht, ach toisc go bhfeicfidís an toradh. Tar éis tamaill bhí an duine níos ciúine. Ba chosúil go raibh an pian níos lú, bhí na smaointe níos moille, Bhí an corp níos lú teann. Ba léir sin. Tugadh é roimh nósanna imeachta, roimh eastóscadh fiacla, roimh athshocrú cnámh, roimh ghearradh, agus uaireanta mar an t-aon ainéistéiseach a bhí ar fáil. Níor chuir sé deireadh leis an bpian, ach rinne sé níos éasca é a fhulaingt. Tugadh é freisin tar éis gach rud, nuair a bhí an créacht úr, nuair a bhí an corp ag téarnamh, nuair a bhí an duine ina luí agus ag iarraidh na huaireanta eile a thabhairt slán. Thug an t-alcól faoiseamh sealadach. Ach bhí feidhm eile aige freisin. Nití créachtaí leis. Ní toisc go raibh a fhios ag éinne faoi bhaictéir, ach toisc gur tugadh faoi deara go raibh rud éigin ag athrú, go raibh an créacht ag breathnú difriúil. Go bhféadfadh sé go raibh níos lú pus ann. Go bhféadfadh sé go raibh sé ag leigheas níos tapúla uaireanta. Ba cheann amháin de na gníomhaire annamha sin a d'fhéadfadh cabhrú i ndáirire. Ach ní raibh a fhios ag éinne cén fáth. Ní raibh aon tuiscint ar dhíghalrú. Ní raibh aon tuiscint ann go bhféadfadh rud éigin dofheicthe a bheith ina chúis le galar. Ní raibh ann ach breathnóireacht. Má d'oibrigh rud éigin, rinneadh arís é. Bhí alcól i láthair freisin sa saol laethúil, mar sin bhí a úsáid nádúrta. Ní raibh gá é a lorg. Ní raibh gá é a fháil go speisialta. Bhí sé ar láimh, agus dá bhrí sin úsáideadh é go minic uaireanta rómhinic, mar bhí sé éasca na teorainneacha idir cabhair agus dochar a thrasnú. Laghdaigh an iomarca den rud an corp. Rinne sé níos deacra don chorp déileáil le galar. Rinne sé na frithghníomhartha níos moille. Rinne sé an duine a chailliúint neart. Ach ag an nóiméad sin ní raibh éinne ag smaoineamh ar sin. Ba é an nóiméad a bhí tábhachtach, an nóiméad faoisimh, an nóiméad nach raibh an pian chomh soiléir sin. I saol atá lán de fhulaingt, ba rud é sin a raibh luach mór air. Dá bhrí sin, ní raibh alcól ach breisiú. Ba é ceann de na bealaí is simplí chun mothú go raibh rudaí níos fearr ar feadh nóiméad, fiú mura raibh aon rud ag athrú i ndáiríre. Caibidil Deich, Galair nach dtuigfidís. Bhí rudaí nach bhféadfaí a fheiceáil, nach bhféadfaí iad a mhothú, nach bhféadfaí iad a ainmniú, nach bhféadfaí iad a mhíniú. Agus fós féin bhí siad i ngach áit. Bhí daoine ag éirí tinn gan cúis shoiléir. Lá amháin bhí duine ag obair de ghnáth, agus cúpla lá ina dhiaidh sin bhí sé ina luí le fiabhras, lag, neamh-in ann bogadh. Ní raibh créacht ann, Ní raibh briseadh ann. Ní raibh aon rud a d'fhéadfaí a chur in iúl le méar. Agus fós féin stop an corp ag obair. Tháinig fiabhras nach n-imeodh ar feadh laethanta. Crith fuar, mothú fuar in ainneoin teasa.

rinneadh iarracht é a mhíniú ar bhealaí eile. Drochfhuinneamh. Drochaer. Pionós. Uaireanta ba leor go raibh duine amháin sa sráidbhaile tinn. Agus ansin thosaigh daoine eile ag éirí tinn. Teaghlach. Comharsana. Tithe iomlána. D'fhéach daoine ar seo le heagla ag fás. Ní raibh fhios acu conas é a stopadh. Ní raibh fhios acu cad a bhí á dhéanamh acu go mícheart. Rinne siad iarracht gach rud a bhí ar eolas acu, luibheanna, paidreacha, fuil a bhaint, ach níor thug aon rud cinnteach mar bhí an fhadhb in áit eile. Bhí sé san uisce i mbia, san aer, ach ní raibh aon duine in ann é a fheiceáil. Bhí galar ann freisin a bhí ann go rialta. Paraisítí a bhí ina gcónaí sa chorp, ag cur pian bholg, laige, comharthaí aisteacha. Mhothaigh an duine go raibh rud éigin cearr. ach ní raibh a fhios aige cad é. Tharla básanna tobann freisin. Bhí duine sláintiúil fós inné, inniu ní éiríonn sé as. Gan rabhadh, gan mhíniú. Agus b'é sin an rud ba scanrúla, mar ní raibh sé indéanta é a tuar, ní raibh sé indéanta ullmhú dó, ní raibh sé indéanta é a stopadh. Sna coimrí sin tháinig ciúnas sa sráidbhaile. Labhair daoine níos lú. D'fhéach siad ar a chéile ar bhealach difriúil mar go raibh gach duine ag smaoineamh an é a sheal a bhí ann. Níor tháinig an t-eagla as an bpian amháin, tháinig sé as an neamh-eolas. Mar mura bhfuil a fhios agat cad atá á chomhrac agat, níl a fhios agat freisin conas tú féin a chosaint. Dá bhrí sin, ba iad na galair nach dtuigfidís an ceann ba mheasa. ní toisc go maraíonn siad i gcónaí ach toisc go dtógann siad smacht. Agus i saol ina raibh gach rud ina chomhrac ar son marthanais, bhí easpa smachta rud amháin i gceist. Gan chumhacht. Mar sin chun gach rud a achoimriú ag an deireadh. Tá an oíche ag titim arís. An teachín céanna, an áit céanna inar thosaigh gach rud. Ciúnas ar a bhfuil cur isteach ach amháin ar an anáil, atá níos troime ná roimhe seo. Níos moille, mar go bhfuil an corp tuirseach cheana féin den chomhrac. In aice leis tá duine éigin ina shuí, ag féachaint, ag fanacht, agus níl a fhios aige an bhfuil sé seo an deireadh nó nach bhfuil fós. Sin mar a bhí an saol ar feadh na gcéadta bliain. Ní raibh cinnteacht ann, ní raibh freagraí simplí ann, ní raibh aon áit a bhféadfaí dul agus éisteacht go mbeadh gach rud ceart go leor. Ní raibh ann ach an méid a bhí acu. luibheanna a chabhraigh uaireanta. agus uaireanta ní raibh. lámha daoine a rinne iarracht rud éigin a shocrú, cé nach raibh a fhios acu i gcónaí conas. cinntí a rinneadh go tapa, go minic in eagla, go minic gan cinnteacht. Agus bhí dóchas ciúin, stubborn. I láthair fiú nuair a bhí gach rud ag tabhairt le fios a mhalairt, mar níor stop daoine ag iarraidh, fiú má rinne siad botún, fiú má rinne siad botún arís, fiú má tá a mbeanna inniu cosúil le brutal, d'ársa nó fiú scanrúil, rinne siad gach a bhféadfaidís leis an méid a bhí acu. agus i saol ina raibh gach lá ina chomhrac ar son marthanais, ba leor sin go minic. Sa lá atá inniu tá rochtain againn ar eolas, ar dhochtúirí, ar chógais a oibríonn go tapa agus go héifeachtach. Rudaí a bheadh dochreidte do dhaoine na n-amanna sin. Ach ansin ní raibh sláinte rud soiléir. Bhí sé rud éigin a d'fhéadfaí a chailleadh i gceann nóiméad, gan rabhadh, gan an deis an t-am a chur ar ais. Agus is é sin an fáth go raibh gach galar níos mó ná fadhb choirp. Ba thástáil é. Bhí an teorainn idir an saol agus an bás tanaí, uaireanta dofheicthe, agus ní raibh a fhios ag éinne cathain a thrasnódh é. Dá bhrí sin, ag féachaint ar seo go léir inniu, tá sé éasca a rá go raibh sé primitive, nach raibh aon chiall leis, go bhféadfaí é a dhéanamh níos fearr. Ach ní raibh níos fearr acu. Ní raibh acu ach a saol agus rinne siad iarracht maireachtáil ann. Agus má shroich tú an deireadh agus más mian leat tuilleadh scéalta den sórt sin faoi shaol fíor sa mheánaois, fág síntiús ionas nach n-imí aon rud uait.